ndị be anyị na anyị awụchikwala acharugo nwaanyị mbem abatagokwa n'ọgbọ ike na ụmụ igbo ndị igbo ji eme ọnụ ọkwari ka onye si eme ka ekwesị akpọ ya na a na-ekwu ekwu a na-eme eme

kedụkwanụ maka ndị bụ isi a hụrụ kwawa okpu n'ala igbo niile ndị igwe n'ala igbo niile na ana m ekele ndị ọ bụ wa ka e nyefere ọfọ nna nna anyị wa n'aka wa ma jiri ya eme mma

igwe n'isiokwu na ihe a na-ekwu na ndị igwe niile ndị nọ n'ala igbo niile na mụ na-ekele na-asị unu nke onye chiri ya zelekwa ụmụ igbo niile na-ekele unu ma na-ekelekwa ibe na-ejere unu ozi anyị jikọtara aka ọnụ asị unu birikwa ndị igwe na unu ga-adị o ei

n'ụzọ pụrụ iche ka m na-ekele gọvanọ Anambra gọvanọ m gọvanọ Willie Mmadụawụchukwu Obiano Mmadụawụchukwu ọma wụrụ nnene onye nwere mmasị pụrụ iche n'asụsụ na omenala Igbo wee mee ya ka ọ bụrụ iwu ịsụ asụsụ na iji ejiji ndị Igbo kwa Wenezdee n'ụlọ ọrụ na n'ụlọ akwụkwọ niile nke dị na steeti Anambra akpọkuo dike na ị ga-adị o akpọkuo dike global akpọkuo dike n'Aguleri na ugo chara acha anaghịkwanụ echu echu aka na-achị anyị na ị bụ odogwu o ọ kwa e kelee dike na nke o mere o mekwaa ọzọ onye fee eze eze ama ruwe ya aka ekele kelere m di m ọma ekele kelere m maazị Obiajụrụ nwa Laazị Nzekwe di m ọma m ji eme ọnụ onye sịrị m acharugo m gaba n'iru mụ gaba n'iru na ya kwụ m n'azụ mụ gaba n'iru kwalitewe asụsụ igbo na asụsụ anyị agaghị efu ma ncha di m ọma na ị bụ ugo maka na ugo chara acha anaghịkwanụ echu echu ya bụrụ ekwe ikpere o ị bụ ọga o eyi onye ọja na-ekwu ọkwarịrị ekwuru ka a na-eme ọwụ ya ọ bụzi odogwu nwoke m ji eje mba nwoke ka ibe ya na-ete alọ a hụ dimkpa a hụ ogologo imi ya n'ọlụ imo steeti

ndị be anyị n'ezie n'ezie o nwekwara ndị ya na ụka ohi m yiri ịgba ọlụ ezinne nke ise abụ amaọrụ igbo na-eme ọkwa gị ka m na-ekwu o nne ọla gburugburu nwaanyị obi ọma nwaanyị ihe na-eme mmadụ na-ewute ka a ga-asị na ọ bụ ya ka ọ na-eme afọ mụrụ n'igbo oyo ezinna sebastian igbo na-eme nwanyị obi ọma ezinne nke ise abụ n'ị ga-adị o ehi ehi onye kwuru ka a na-eme ọkwa sị na a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ na gidigidi bụ ugwu eze ọkwa sị na e zukọọ ka a ha eri udene a tọtuo ngịga na a yiri n'igwe achụọ ndị ilo ọgbakọ dị iche iche ndị na-akwalite asụsụ igbo ọkwa unu ka m na-akpọ nkwalite asụsụ igbo gburugburu n'unu so na ndị m na-ekwu ndị be anyị ukwu azịza ọ na-ekwedu mgbaji ka m jụọ ofu azịza ọkwa nnyaka ya bụ onye igbo kpọrọ onwe ya onye igbo ọ bụ onye nọ n'ihu akwụkwọ ma ọ nọghị na nzukọ a kpọrọ nkwalite asụsụ igbo gburugburu n'ihe kwara ya ya biko ya gbaa ọsọ sonye maka n'izu ka mma na nne ji ọma wụrụ ihe mere eme

eyi ọkwarị a yiri na igwe achụọ ndị ilo ka onye si eme ka ekwesị akpọ ya honourable maria ude nwachi eze nwanyị igboist na mụ kenere gị unu makwa na afikpo nwere nnukwu mmanwụ nwanyị afikpo na ị bụ nnukwu mmanwụ onye ji ọgbakọ a kpọrọ igboist wee na-akwalite asụsụ na omenala igbo onye na-agbanyeghị na o toro na mba ofesi oge niile ị hụrụ ya ị hụ ejiji ndị igbo nwaanyị afikpo n'i sokwa n'ihe a na-eme

agaghị m echefukwanụ Chimamanda Ngozi Adichie nwada odeakwụkwọ e nwere n'ala Igbo onye na-agbanyekwaghị n'o bi na mba ofesi o jiri ejiji Igbo wee kpọrọ ihe jirikwa omenala Igbo wee kpọrọ ihe oge ọbụla ị hụrụ ya ọ nọ n'ịkwado asụsụ Igbo n'ịkwado omenala Igbo

ya bụ ndị be anyị ndị ọcha bụ ndị anyị na-elegara anya ọkwa ụnụ hụrụ ka ha si eme ejide asụsụ nke ha eti epele ọkwa ị hụrụ na ha jiri ya kpọrọ ihe ya bụ ka anyị werenụ nke anyị kpọrọ ihe ka nke anyị wee dịla anyị ụmụ igbo ọkwa ụnụ na-anụ ndị igbo be anyị aka m bụkwa nwaada chinwendụ okafọ nzekwe bụ onye ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo na-amasị onye wepụtara onwe ya ịkwalite na iwulite asụsụ Igbo ndị be anyị ụnụ mana unu n'anya ọ dịzi ka a ga-asị na ya bụ asụsụ na-anwụnyụzi anya mana ọ gaghị na-anwụ ebe anyị bụ ndị dị ndụ dịkwa ndụ ma na-asụsi ya ike ọ bụrụ na mụ na gị tinye ya uchu jisie ike na-akwado asụsụ Igbo na-akwado omenala Igbo na-akwado njirimara Igbo niile ị hụ na asụsụ Igbo ga-abụ ihe eji ama atụ maka na asụsụ a sokwanụ n'otu asụsụ a kacha wee mara na mba niile ndị be anyị kezi ihe anyị ji hapụzikwanụ asụsụ a ọ na-achọ ịnwụnahụ anyị bikonụ ya anwụnahụna anyị nenenụ anya ka ụnụ hụ ọmarịcha ihe chineke nna ji wee chọọ anyị mma ọ bụdụ mkpụrụ osisi o nwere nke ị na-achọ achọ n'ala igbo ihe niile ndị a zuru oke n'ala igbo ya bụ ụmụnne m ka anyị jisinụ ike kwalite asụsụ a na nke a bụkwanụ nke anyị ndị be anyị maka onye chọrọ igezi ihe ejije a na-ahụ achara ugo nwaanyị mbem oge niile gaa na ihu akwụkwọ gị bụ nke a kpọrọ Facebook gaa chọọ achara ugo nwaanyị mbem igbo amaka gaa na search ebe a kpọrọ search button ị pịa achara ugo nwaanyị mbem igbo amaka n'ebe ahụ ị pịnye akara ịhụnanya bụ nke a kpọrọ akara like ị pịnye ya ọ ga-eme gị wee na-ahụ ihe ejije dị iche iche bụ nke sitere n'aka achara ugo nwaanyị mbem bụ nke na-akwado asụsụ na omenala igbo ya bụ ndị be anyị ka ọ dịbazienu mbọchị nta ka anyị chụzienu na owere nchi